yehova mulungu wamphamvu zonse ndi wamkulukulu amene mukhala ku mpando wanu wa ufumu wautali ndi wokwezedwa amene pansi pano mpoponda mapazi anu mulungu amene mudakhazika thambo popanda pokolowekerapo inu mulungu amene mumaligwira dziko m'manja mwanu dzuwa limatuluka limakalowa niliyenda mu njira yake imene mukudziwira mmwambamo nyenyezi zimakhala m'mizere mwawo kuonetsera ulemerero wanu usiku chilankhulo chi- chichokera ku chilengedwe usana uonetseranso mawu anu mchilengedwe chonse atate ananu takumananso mchipinda chino monga mwatiitanira nkutisonkhanitsa nthawi ija okhulupirira kale adasonkhana mchipinda chapamwamba nakhulukidwa mphulupulu zawo atalapa kwa inu nakhulukirana wina ndi mnzake pomwepo mulungu mudakwanitsa mawu a bukhu la yoweli kuti kudzali masiku otsiriza mudzathira cha mzimu wanu pathupi lina lililonse achinyamata adzaona masomphenya akuluakulu adzalota maloto pa akapolo ndi pa adzakazi anu mudzathira cha mzimu wanu izi petro adawatsimikizira anthu powayankha ambuye mulungu wachifundo chakukomerani kuti masiku otsiriza mngelo wa nambala folo aonekerenso kuwala kwake ananu mukatidzaza naye mzimu woyera popeza mukutiuza ife tipemphe mvula ya masika kwa inu mulungu olenga mphezi mu nyengo yake ndipo mudzatitsanulira nchifukwa chake tagwadanso masana ano mmene tikuphunzira mawu anu kuti ambuye mutidzaze naye mzimu woyera monga mwa lonjezo lanu popeza chidakomera inu yesu kuti muchoke mukadapanda kuchoka inu mzimu woyera sakadadza ndiye mudalonjeza yesu kuti mzimu woyera akadzadza pa inu adzakutsogolerani kuchoonadi chonse adzakutsutsani za tchimo ngakhalenso zakutsogolo adzakuzindikiritsani takonzeka mulungu wakumwamba kuti masiku ano akumapeto this little company kagulu kochepa ngati aka mukadzaze ndi mzimu woyera kuti kakagwire ntchito yanu kuno kumulanje msonkhano mudaukonza ananu abwera mchipinda chino chipinda chopempheramo zakuya kuchokera kwa inu mulungu wakumwamba bwanji mulole lonjezo lakuyoweli lomwe lija limene petro adafotokoza mulikwaniritsenso kwa ife ana anu popeza tadzipereka kumva mawu anu tapereka mitima yathu kwa inu kuti mutilankhule ndi mutigwiritse ntchito masiku ano otsiriza ambuye tidzadze naye mzimu woyera pamene mukulankhula nafe mawu anu pamene tikambirana zinthu zakuya za mawu anu mutidzadze naye mzimu woyera kuti zokanika zathu zikakonzeke zotipatsa mantha athu zikachoke nthenda zathu mukatichiritse kuti inuyo yesu mukakwezeke kuposa china chilichonse zikomo mulungu mumamva kupempha kwathu ndipo mumakwaniritsa mawu anu ili ndilo pemphero lathu kwa inu mu dzina la yesu khristu amen okondedwa khulupirirani kuti yesu akubwera ndipo si nkhambakamwa zimene zimukhulupirire yesu khristu akubwera sindimakonda kubwereza maulaliki komano mulungu alola kuti uthenga uwu umenso umakambidwa ndi abwenzi a ku blantyre inunso abwenzi kuno kumulanje uthenga umenenso mulandire nde muchite nawo mwanzeru chifukwa nthawi ya pa dziko pano nde yatha ndipemphe brother mada mundibweretsere mipando 5 uku muyike mmene anthu akuyenera kukhalira khulupirirani kuti yesu akubwera okondedwa musakayike konse pa yohane chapter 14 verse number 3 pali mawu amene timawakonda nthawi zonse tikamakhala monga ana a mulungu wakumwamba kuti ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso aleluya yesu khristu adalonjeza kuti akakonza malo ndi akuti kumene ali iyeko akufuna kuti ifeyo tikakhale kuti ko kodi tikakhalenso kumenekoko sindikudziwa ngati alipo wina amene sakufuna kukapezeka kumene yesu ali 2 atesalonika chapter 2 verse number 3 palinso mawu osangalatsa awa munthu asakunyengeni konseko kuti silifika silifika chani tsiku lakudza kwa yesu khristu yesu abwera zivute zitani koma chiyambe chifike chipatukocho koma yesu asanabwere pakhale chipatuko navumbulutsike munthu osayeruzika mwana wa chonongeko akuti mwana wa chonongeko avumbuluke kaye munthu osayeruzika avumbuluke kaye akavumbuluka ameneyoyo yesu khristu abwera si nkhambakamwa yesu akubwera khulupirirani okondedwa malaki chapter 4 verse number 5 ndi 6 taonani ndidzakutumizirani eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi lowopsa la yehova ndipo adzabwezera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate awo kuti ndisafike ndi kukantha dziko lionongeke konse okondedwa nthawi ikubwera imene mulungu wakumwamba amadadzilengera yekha dzikoli natipanga ife mchifanizo chake amadapanga mapiri akumulanje amadapanga mitengo italitali yakumulanje amadapanga nthaka yabwino yakumulanje kuti nanazi chakudya chokoma kwambiri chikhalemo chimene brother mika amafotokoza yehova amene tsiku lina adzanaononga dzikoli koma asanabwere ndi khumbo lake mulungu wakumwamba wachikondiyo kuti mitima ya atate ibwerere kwa ana ya ana kwa atate kulapa kukonzanso kutsitsimuka ndi kukonzanso koma atakonze zimenezi ndi eliya ku dziko lapansi mulungu akamuyang'ana mulanje akuona mula- mulanje wayipa wafika ponunkha ndi uchimo kuti muyende kunjaku mupeza uchimo uliponseponse kuti tipite mnyumba zathu mupeza uchimo uliponseponse wokondedwa tadziwani eliya akuyenera kuonekera ku dziko lapansi kuti kukonza kukhalepo pamenepo yesu abwera zinthu ziwiri mwana wa chionongeko aonekere ku dziko apatutse anthu pamaso pa mulungu wakumwamba namba 1 namba 2 eliya aonekere ku dziko kuti kukonza kukhaleponso zikachitika ziwiri zimenezi yesu khristu akubwera okondedwa khulupirirani kuti yesu khristu akubwera khulupirirani ndipo musakayike konse inuyo pamodzi ndi ine tikhulupirire kuti yesu akubwera tamvetserani pa mateyu chapter 11 verse number 13 mpaka na 14 pali mawu awa pakuti aneneri onse ndi chilamulo ana- chinanenera kufikira pa yohane ndipo ngati mufuna kulandira uyu ndiye eliya amene amati akudza haleluya yesu adauza ophunzira akale zokhudza yohane kuti yohane mukumuonayi aneneri zonse zimadalankhula ndi chilamulo chonse zidalankhulidwa kufikira pa yohane chifukwa yohane ndi mawu ofuula mchipululu kuti konzani khwalala la ambuye lungamitsani njira zake kuona kuti mesiya akubwera nde zolankhulidwa zonse zidaloza pa yohaneyi kuti yohane akafika pakukonza njira yakudza kwa yesu akamabadwa adali yohane eliya mzimu wa eliya adali mwa yohane mwamuna wovala chikopa mwamuna wakudya uchi mwamuna wokhala kutengo eliya mwamuna yohane wakudya zinthu mopepuka monga amafotokoza pano phunzo imene apita okondedwa anali amuna amphamvu odzazidwa ndi mzimu woyera yehova akayang'ana ku Mulanje akuyang'anang'ana mnyamata akuyang'anang'ana mayi ndi ndani amene ndingamulonge mzimu wa eliya kuti ayende pa dziko nalengeza kutha kwa dziko lapansi nalengeza zakudza kwa yesu masiku otsiriza okondedwa mukhale ndi tcheru kwambiri mu phunziro ili ambuye ali nazo zakuya zakutilankhula ife mmoyo uno tamvetserani mu nthawi ya eliya kudali zinthu zotani 1 mafumu chapter 17 verse number 1 1 mafumu chapter 17 verse number 1 ndipo eliya wa ku tisibe wokhala ku gileyadi ananena ndi ahabu nati pali yehova mulungu wa israeli amene ndimakhala pamaso pake ngati adzagwa mame kapena mvula zaka izi koma ntanena ine ndipo mm. ndikamawerenga nkhaniyi ndimaona kuti mu nthawi ya eliya mu nthawi ya ahabu kunalinso climate change kusintha kwa chilengedwe kuwonongeka kwa chilengedwe kudachitika climate change mu nthawi ya ahabu lero pa wireless ukatsegula ukatenga newspaper ukumangona mawu olembedwa climate change climate change kuli ma workshop amene akuchitika akusintha kwa chilengedwe inu anzanga okhulupirira tadziwani m'malembamu kudachitikanso climate change mu nthawi ya ahabu ndi eliya koma eliya adali mwamuna odzazidwa ndi mzimu woyera ndi yehova adamutuma kalengeze kuti mvula siigwa siigwa mvula abwenzi koma eliya akunena mawu ondisangalatsa akuti ine yehova amene wanditumayi ndimakhala pamaso pake ndimakhala pamaso pake funso langa kwa inu kodi ife tikukwanitsa kukhala pamaso pa yehova mulungu wakumwamba kuti mulungu akhoza kutidalira ife ndikutiuza zinthu zakuya mmoyo wathu tikamawerenga baibuloli kodi yehova akhoza kutidalira ife kuwerenga baibulo ndikumalimva monga mmene mulungu wakumwamba akufunira osati mmene mpingo wathu ukufunira osati mmene abusa akufunira osati mmene akulu a mpingo akufunira osati mmene makolo akufunira osati mmene mwamuna wako akufunira osati mmene mkazi wako akufunira koma mmene mulungu wakumwamba akufunira akhonza kutidalira ife mulungu wakumwamba dziko lapansi kukuchitika zinthu zambiri zimene ngati ife sitikhala pamaso pa mulungu wakumwamba zitivuta kupanga chisankho choyenera ngati m'adapangira hava tilakwitsa chifukwa hava adachoka pamaso pa mulungu ndiye satana adamveketsa mawu ake m'munda mwa ideni hava adasochera eliya adanena sikugwa mame sikukhala mvula dziko lapansi mukaliyang'ana pakadali pano chilengedwe chasokonekera ndipo sitingakani kodi phiri la mulanje linali mene lilili mungati lasokonekera mitsinje mukuona timabwera apa ndaona mtsinje kando wa chanu umene uja madzi akuoneka kuyenda pamwamba ndi ulendo wa dziko umenewo chifukwa cha ichi ndifuna ndiitane abale awa ganizo lalikulu apa kukhala pamaso pa yehova ngati eliya kukwanitsa kuzindikira nyengo imene tikukhalayi dachofu tabwerani anzanga mutikonzera maikofoniwa fa tikhale ndi zokambirana apa nditi phunziro likupitirira silatha phunziro likupitirira koma musachokepo mukhale pompa fa muli zakuya zimene ambuye afuna tilankhule mmenemo pastor eraton bwerani

eliya adali mwamuna okhala pamaso pa yehova mulungu wakumwamba ndifuna tikambirane ife kunena kuti masiku amene tikukhala ovutawa ife tikapanda kukhala pamaso pa yehova tikwanitsa kuyizindikira nyengo ndi kupanga zisankho zoyenera brother mika mwatalikira uh, mulungu anamuuza eliya ndikumpatsa uthenga ndikumuuza kuti akalengeze ku dziko chifukwa mu nthawi ya ahabu kumachitika zinthu zambiri tiziona mu phunziroli chimene ndifuna ndipange pano ndifuna tione zimene zikuchitika ku dziko lapansi nde abwenzi ali kutsogolowa akhala akuyankha mafunso tikambirana ndapeza chinthu china nthawi zina maulalikiwa kulalikira tikumalalikira komano kukambirana zinthu nkofunikira kwambiri ndi choncho tweti kukambirana zinthu nkofunikira kwambiri nde apa patikhala ndi zokambirana ah, chimene mutapanga inu abale kumbuyo kwangaku mudzipezere malo kuti muyambe mwaona kaye kapena muziona apa kapena muziona apa eti mudzipezere malo kuti muyambe mwaona kaye uko mukaonaonamo nde kenako tikhala tikukambirana chimene tikukambirana apa mukamva nkhani ya covid imene imayamba mu 2019 ndikumadzatuluka mu 2020 ganizo limene limamveka kwambiri ku dziko linali lonena kuti chifukwa cha kusintha kwa chani kodi kwa chilengedwe mu nthawi ya eliya chilengedwe chinatani kodi chinasintha ndikuziwa simunamvetsetse koma mumva tikalowa mkati mwa phunzirolo ndiye apa ndiyamba kaye kuonetsa imfa zimene zikuchitika ku dziko chifukwa chakatemera anthu otchuka a dziko tili limodzi eti chifukwa mwina zinthuzi pena ukamangokuwa kumangolalikira mwina ukhala ngati m'makutu mwa anthu sizikuma Unexpectedly, she woke up and died. Who knows? okay muziona maina a anthu ena azamasewera ena oyimba ena ndani mudzaona pamenepa pena ndiziyimitsa kuti zimveke bwino kuti musaphonye pena paliponse ndiye tikuyambapo And I opened the paper and I saw this girl had died unexpectedly. She woke up amene mwamuona august 29 2022 Charlbi Dean anali otchuka ndithu wa zaka 32 analandira katemera anamwalira and ameneyi died. Who knows? Young people are dying these days. ameneyo october 26 2022

anamwalira akugona wa zaka 18 musamuone kunenepako ndi anzathuwa mitundu yawo It is my duty and responsibility as uyu ndi dokotala ndiye amafotokoza zimene anapeza iyeyo Aseem amachanika kwinako dzina lakeli koma ndi ameneyi a consultant cardiologist and public health campaigner to urgently inform doctors. onani wamasewera azanjinga wa zaka 28 anamwaliranso imfa yomvetsa chisoni Doctors, patients, and members of the public. ameneyo wa zaka 15 mtsikana nayenso idampeza That the COVID mRNA vaccine has like ameneyo pulamba wa zaka 26 patadutsa masiku 12 atalandira Pfizer anamwalira Clearly played a significant role or been a primary cause kanyamata kameneko newton akusewera basketball anangomwalira wa zaka 15 of unexpected cardiac arrest mtolankhani wa pawailesi wa zaka 44 chimodzimodzi nayenso imfa idampeza heart attacks, strokes, cardiac ameneyo jacob matthew mamuna 27 zaka 27 nayenso chimodzimodzi matenda a mtima adamugunda adandakalira arrhythmias, and heart failure since ameneyo ndi ambirimbiri ndi apa ndingoyisiya inu mudzingoona kwinako ndingoyisiya 2021 until proven otherwise.

ndi ambiritu anthu atikuona eti otchuka dziko lapansi pamenepo ndikubwerezeni nkhani imene munayimva ya moussa dembele ama- amasewera ku madrid ali ku training pa march 23 anali munthu amphamvu kwambiri anthu amamukonda a zamasewera kwambiri osatinso pang'ono chifukwa amasewera bwino mpirawo mukumuona ali ku training kugwa kunali kutiko imfa inali iti mwaona apo akunjenjeka winanso uyu mwamuona uyuso player mwamuona uyuso ali ku meeting panali pa radio mzimayi uyu

I will not. Pfizer me once, no shame. Pfizer me twice, shame on COVID. Pfizer me three times, shame on you. Okay, chabwino. Mukhoza kukhala malumano. chimene ndaonetsera ndi ganizo lonena kuti tikapanda kukhala pamaso pa mulungu wakumwamba sitidziwa chimene satana akuchita tilimodzi chifukwa zochitika ngati izi dziko lapansi likuzibisa ndipo sangafotokoze tikhonza kukhala m'malo mwathu kuti tikambirane pamene takhalira muno vuto palibe pali vuto ngati okay mwina inuyo muzibisika umene kumabisika ndi sipika ya anthu awiri chifukwa anthu afuna munthu akamalankhula azimuona mukhoza kungosuntha pano pang'ono basi choncho mwina microphone amodziwo apatseni chimene tifuna tipange tifuna tikambirane pa zimene mwaona apazi uku ali amene ali ndi funso okay uh, kodi brother madata ali kuti brother bwerani ndi microphone imodzi mupititse apa ndi funso ndikukhulupirira awa- awa akufunsa tonse taziona zochitika za apazi eti chifukwa oyankha mafunso ndi inuyo si ineyo yayi ine ndingo kufunsani mafunso funsani funso lanu anthu akhala ndi ingokusa kuti na pena kuti ndimaona apopo anthu akuoneka ngati akumwalira chifukwa cha katemera nde sinditha kudziwa kuti anthuwo amadwaladi kapena katemerayo ndi amene wapangisa kuti amwalire tathokoza talimva funsolo kuti kapena mwina anthu anali odwala ndi kale amenewo kulinso funso lina okay chonde muzimvetsera mafunsowa ine ineyo mm, ndine mmodzi wa anthu amene timagawa makatemera amenewo ndiye zangondikhudza ndi mmene apopo ndaonera komanso mmene zakhalira ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti kodi munthu ngati izozo zili zosayenera komano ineyo nkukhala mmodzi wa anthu opereka zimenezozo ineyo kumwamba malo anga alipo tathokoza funso lofunikira kwambiri twezi eh, fu- mwalimva funsoli kodi chifukwanso ena ndikuti amafunsa funso lonena kuti kodi ndi kuti kwa amene zinamchitikira sakudziwa nalandira sakapulumuka mwakumana nalo funso limeneli muyankhatu anthu inu funso limeneli ena anaona mkono apo ah ine funso langa ndiloti zikuoneka kuti anthu amene amaonetsedwa apo kuti akufa ndi anthu amene ali ndi mbiri zawo kuti ndi chifukwa chani zikuchitika motero thokoza mwina amene tisachedwe kwambiri awapa zinangosankhidwa za anthu otchukawo sinanga anthu omveka kale a dziko lapansi eti anangosankhidwa amenewo kuti ukhale umboni wokwanira chifukwa anthu amaonekera ku dziko mwachitsanzo puleya uja anthu amamudziwa re ndilo anthu akamva zitsanzo zimenezo amvetsetsa bwino koma nanga za mbalimbalizo tinapita kwa adoviko uku namva mbiri inake yosakhala bwino kwambiri azigogo kwa adoviko atha mmudzi facha nkhani yake imeneyi koma anthu simukudziwa chabwino funso lina lija ine langa ndi funso ndi kuti iwo anabayitsapo jakisoni wa covid kapena ayi kutheka kuti akumwalira ndi matenda omwewo kapena ayi sindinalimvetse ine funsolo mwalimva okay chabwino talimva funso eti tilumikiza ndi lina lija omaliza kuti mafunso ayankhidwe kenako mwina tidzaonjezera ena omaliza amayi ndi funso chabwino anthu akulingalira abwenzi mafunso ndi amenewo mwaona pamene paja zochitikazi ali pamene sanaonetsetse tonse taona aliyense asankhepo funso limodzi mungayambe kuyankha mafunso amafunsidwa aja tiyambira uko brother mika mwasankha kuyankha funso liti o limodzi inde ndi- ndingoyamba limene linayambidwa kuyambirira lija kuti limene anafunsa mayiwo so mmene timaonera apatu amationetsera umboni ine ndimawerenga ndikumva uh, zimene azifukula brother amanena kuti uyu atangobayitsa papita one week watani wamwalira atatere wachita zakuti zakuti wamwalira so amalumikiza ndi zimene munthu wachita masiku apitawo ndi mafakedwe tinene pano kunena kuti pa chingerezi timathanso kunena kuti pamakhala ma comorbidities ma comorbidities ndi pamene muthupi mwako muli zina kale zofowoka nthenda zina zofowoka okay ndiye mukakhala zina kale zofowoka nde waonjezerapo chinthu china chimangopitiriza kufowoketsa chitetezo cha thupi ma comorbidities aja amakhala kuti ali ndi o, zofooka zina zamthupi zija zimakhala kuti zakula mphamvu ndi zitha kukukolanso chitsanzo tiyerekeze kuti uli kale ndi bp ndi shuga chitsanzo ah, nde iweyo walowetsamo katemera amene sakugwirizana ndi zina za mthupi mwako af- afooketsa zinthu zina za mthupi mwako nde kuti chimene chi sangakhale mwina ndikatemera amene wakupha koma chifukwa kuti zina zafooka mthupi mwako mwina bp ija shuga ija imene yafooketsedwa chifukwa cha mphamvu yakatemera uja ithano kupeza yakuti nayonso yakupha koma maumboni amene timaona apawa owoneka ndi maso olembedwa akuti uyu wamwalira chifukwa cha vaccine uyu wamwalira chifukwa cha vaccine ena amene mwambonawa sana- sanapereke zitha kukhala kuti ndi vaccine yo kapena zofooka zina za mthupi zimene zinalimo zimene atalandira katemera zinapeza kuti zinthu zina zafowoka nthenda ija ndikula mphamvu ndimene yawakola ndithu zimakhala choncho zikomo tathokoza pafunso ili alipo afuna kuonjezera kuyankha chabwino mukaona kumapeto kuja wina amalankhula uja ndi dokotala eti oona zakathamangidwe ka magazi ndi zina zotero za m'thupi la munthu mtima wa munthu ndi dokotala nayenso anazifufuza fufuza ndikupeza kuti anthu ato akupita imfa chifukwa cha kansomalika tilimodzi tangoganizani munthu odwala mtima ndiye ayambe kumakachaso chingachitike ndi chani sitikukayika kuti ali ndi nthenda inde munthuyo koma chimene wapanga china choonjezera amene pompo m'madziwa tonse timakhala ndi matenda osiyana siyana m'thupi lathu eti ndiye ukatenga zakudya zina zosayenera zimakangowonjezera vuto lija imfa ndikukhala iti yo koma ndi yomweyo ndikhulupirira amene munafunsa kuyankha kwayankhidwa momveka bwino right tathokoza sister gertrude musankha kuyankha funso liti um, ineyo ndisankhe kuyankha funso la achemwali awo amene amagwira ntchito ya chipatala amene akhala akuthandiza anthu ena kuti alandire katemera Aha. um, ndikukhulupirira kunena kuti malembo amanena kuti nthawi yakusadziwa mulungu anayilekerera mwina mongotengera mawu amenewo padzana ndi dzulo ndi mmene mmabwera pano munali akusadziwa lero mmene mwamva mmene mwaona ndikukhulupirira kunena kuti mwazindikira ndi chifukwa chakenso mwafunsa funsoli ndiye ngati mwazindikira ngati mukapange mukuzindikira uh, mulungu sananene kuti tchimo limene upanga ukuzindikira adzalikhululukira ayi mwina chachikulu uh, ndikungokonzatso ubale wanu ndi mulungu pozindikira kuti mwachiona kuti ichi cha- i think sicholo- sicholondola kuchichita pa moyo wanu mongoonjezerapo uh, akamanena kuti chisautso kapena kuzakhala zovuta zokhoma kuzakhala kusagula ndi kugulitsa china mwa icho ndi kutha kwa ntchito za anthu Mhm. chifukwa tikati kugula ndi kugulisa ndi kuti tikusinthana ndalama whether upanga bizinesi kapena ukugwira ntchito so ngati pafika saizi inu ngati mukane kupereka katemera kuti ine izi simpanga nawo ndiye kutinso pali chiopsezo chakutha kwa ntchito chimene chikutsimikizira kuti tili kumapetodi kwa nthawi kuti ntchito za anthu zizatani zizatha koma achemwali ndimafuna ndikuuzeni kuli bwino kukhala moyo wozunzika kwa masiku ochepa than kugula ufulu wa kamphindi um, um, ndipalongosolenso ndi bwino uh, kuzunzika kwa, ma, kwa masiku ochepa Mhm. nkufula nkugula ufulu wa kamphindi um, kusiyana kusiyana ndi ku khala nazo zochuluka kukhala nazo zochuluka kwa kamphindi koma kukaluza moyo wamuyaya zikomo munthu adzapindulanji atazitengera dziko lonse lapansi mapeto ake kukatani kodi ndiye mukawerenga heberi chapter 11 Ah, kuyambira verse number 37 kumatsetsereka mukamva akukambapo nkhani ya mose kunena kuti mose anakana kutchedwa mwana wa mkazi wa mfumu ndani kodi farao chifukwa anawerenga tonzo la ndani kodi la khristu analolera kuchitidwa zoyipa pamodzi ndi anthu a mulungu tilimodzi eti koma zofunika mzimu woyera uja kulimbitse mtima eti chifukwa tivomereze sizotani kodi sizophweka tivomereze zinthu zeti ulendo tinati tinkapita kumankibe kotumikira afuna kuonjezera Ndi- ndingonjezera pang'ono kunena kuti mwafunsa funso lofunika kwambiri Mm. i think chimodzi chimene tiyeni tionetsetse nthawi kumapeto kuno ndimakonda kucheza nawo brother ndimanena ntchito zimene tikugwira um, ntchito zimene tikugwira ambirife tiyambe kuunika mabizinesi amene tikupanga ambiri ife tiyambe kuunika ngati sitingasinthe mabizinesi ndi ntchito zimene tikugwira panopa sitikalowa mwambo chifukwa ntchito zambiri zikuthandizira zikusonkhezera ntchito za satana mukundimva eti nchifukwa ngati manena kuti mu mphunziro ichi manena kuti nthawi yako ananena kuti tione kuti kuti tiyambe kudziyimira patokha chifukwa amene anena sister gertrude kutsogolo kukubwera kuti amene tidalire pa masystem a boma a government sitidzalimba Mhm. nde pang'ono ndi pang'ono tiyambe kutulukamo mu masystem achani aboma muja kudalira boma kandisamale kachani tiyambe kuima patokha so gawo lina imene tiunike achemwali ndi la ntchito kodi ntchito imene ndikupangayi ndikuthandizira ufumu wa mulungu wakumwamba kapena wa satana mwaona ndikupatsani chitsanzo kodi tikatenga bukhu lopatulika kumwa mowa nkololezedwa ayi now inuyo muli ndi bala mugulitsa mowa umene baibulo likuti munthu asamwe mowa ndeni mugulitsa mowa muti inuyo simumwa mowawo ayi mowawo simumwa koma mugulitsa mowa mulungu adzikuonani bwa ukulimbikitsa choti chikawononge munthu eti nde 1 akorinto 3 verse 17 amene awononga kachisi wa yehova mulungu adzatani adzamuononga kuphatikiza pa amene amathandizira kuwononga kuja sadzangoona kuti uyuyu wadziwononga ayayi kodi amamuthandizira kuwonongekako ndi ndani athokoza ziko amamuthandizira kuonongeka ndi ndani eti